Hey. ọjadufuo dike ọjadufuo dike ọkụ ekwe ya na akpa chọba onye ọzọ utu nkịta bụ sọ onye ọnya ama gị

Hey! Onye eziokwu na ọ dịgwo ka ọ ya dị adị. Ọ dịgwo ka ọ ya dị, nna m. Ekere m nwaanyị ekere pụtụ mmanwụ azọ ma mmemme die ọ mekwe ka ọ na-eme mụ alọbịa kanalị alọbịa kanalị oge ruo mgbe m na-ekwu okwu mmanwụ oge rugbo mgbe dike ji achụ aja n'ezi gbara atọ ndị na-eri aja ndị na-eme aja nseli ndị ma na achụcha aja ma afụrọ udene ama na ihe mere ebe mmụọ oke nkịta dị etu ada na-ada agwụ udene na-eri aja aja esoro onye chụrụ ya wee nawa anawa n'ike eziokwu na aka mara oji ekwego ndị a na-anakọ ma ọ bụrụ na ebe mara eme aka mali ala oji oji ekwe mee na iwe ọlụsị ebe na ebe na-agba ndị a na-ekwere igbugbu egwu ọma bụrụ ebe mara ama na-ekere m mmanwụ nwe tiri na obi chukwu iri ga-akwụ mgbịrịgba na-agwụla ego maazị dị ibe odogwu be mụ na meka na-ebe eke n'ọnụ gị gboro ụmụntị ka nke ọrụ nga akụkọ maka na enwere ibe ji were atalịba mkpụ were mgbu were ebe ọ dị ikori ikori eziokwu tụrụ ama mbụrụ ezigbo iwe n'ike maka gbara aka mbụrụ na ya enegwu iwe ọma bụrịba mara ama ikorobịa yi ọtọ ihe o meru ji eyi ọtọ ọkwa nne na ma na oji oke nwata n'elu aka n'obe iro na ọ ya ewetute ya na nwata ewere ihe dịrị ya maka na eziokwu eziokwu iro nwata na abịa iro bụrụ ahụ mana iro dị n'akwa na-egburo nwata acha acha oche mma enwe iro ma abụrịba mara ama ọma mmiri dị n'oyi mere mmarụ mmiri obodo bute nnutụrụ osimiri amaghọkwa nne amụrụ chukwu ịmagbakwụ na-eti anyị na ọgba n'ụkọ mmanwụ ọgaranya chie eze ọ naanị ibe ego ma ọgaranya tụju ọdụ ọ bụrụ nke nna ma akwụ ụgwọ ma nwa ogbenye tụju ọdụ ma atagbu onwe ya n'afụfụ enwekwala ibe ndị igbo na-abịa ibe ha ma na arụsị enwere ngara n'oli na-ezu bịa n'ike ha maka arụsị ha n'aka na bụ ka eji ebu nya ma arụsị ene na igwe nwe ite bụ ite agbanye ọgwụ n'ike ibe agụ onye mmiri edara maka

na ma na arụsị na-ama ọfụma na-akwa nna ka a na-akpọrọ gbamgbam ọ ma abụrụ ebe amara ama oti ịgba tite ịgba ma tiribe mmanwụ nye Hey. mgbere isi n'ime egbe mgbagbu ka onye si eme ka egbere etiri ya etiri ọkwa nnarị ewu ede ewu ugwu emezi agwa mụrụ n'ụzọ eyi emeka agwa mụrụ n'ụzọ eyi emeka ọkwa nnarị agwa mụrụ n'ụzọ eyi emeka maka agwọ otu onye hụrụ na ọ na-abụkwa eke n'ike e nwere ihe ndị ịchọ ka nke ọrụ nye akụkọ na nkịtịkpa a na-ara agbalị eke kolikoli maka nkịtịkpa agba eke na ọdị agbakwa nne nwa ka mata amata ekere nwo mmanwụ nwa etiri na obi chukwu mmanwụ etiri na ụkọ mmanwụ ha na ọbịa aka na-arihe ha na ọmụ nwa eze ewu ugwe mezie ha na ọbịa ute ebute obute obute obute ọ dịka ọ ya agbụrụ ma ọ gwụba agwụba ọ dịka ọ na-agbụrụ agwa ma bụrịba amarama ha na ọbịa ka na-arị ihe na eke na eke a na-arị egburu na ọnwakwa ime iwu ya emekọta ka ọ dị ka ọmụ nkwụ ka mata mata maka anụ nwe mpi nwe mpi ebune mere nsatọ ma abụrụ ibe mbara ame Yes, sir. eziokwu eziokwu ibe ọka dị nwe bụ na ọsọ nganga ma anya atọ maka eziokwu mgbasa mụrụ ewu nye n'ụwa ka o jere ije gwa ọsọ ọkwa nna na-aba ma chọba isi anụ na-eji ejebekwe n'ite bọtụ ọkwa eziokwu maka ezu ọka na-eri udere atọ tụọ na ngịga na-enwụrụ anwụ udere bụ anụ akpịrị na ọkwa nne ka o ji biri na ụnanị agbụ mee ka ebe oke ndị nwe ọbịa ga ya eke bụrụ agbụ nkwọ maka nna so nwere ọbịa mgbe gboo mgbe gboo gara aga ma ọ maara eberebe mara eme maka ndụ dibịa na ọ na-agbagbo obegegharị n'ama ma eziokwu nwa dibịa abịa nzu obege ga nzu mbọsọ ya mere enye ka nwa dibịa were okenye ejere mara onye bụ onye anyị agbanwa nkịta okwu were obiri chere nne echeri enwekwara iwe ndị igbo nya bụ iwe maka obe ka maara ọchị nwa nkịta

nzu medo nya na ndị a na-agbagokwa ndụ oge mara amarị aka amarị nzu medo a nara amarụ unyi chacha aka amarị nzu medo a nara amarụ unyi chacha Arọdo. aka dị ihe mara akpara ụzọ n'anya kata aka m pụrụ tinye isi n'ọbịa ribe dị emerụ nya emere ịma na nkiri na-adị n'anya mana mmụta bụ n'obi ka ọ na-eje na-edere adịrị

maka na eziokwu eziokwu agbata obi onye dị bụrụ nwanne ịsa arụ ebe ọ ya asa asa ya na asata abalị ịsakọ ọnụ n'ike ọkpọ onye nwa akarị na bụ ogbe na akarị ofu ka mmadụ amalị ma nwa ọzọ ma mbịa m dị ga etete ha na ọbịa ka na dị ihe ewu ebe ewu ezi arụsị enwe ama ngana n'ori na-ezu ubi ya n'ike ma eziokwu eziokwu na-agba arụsị na mara ọfụma nne ka a na-akwụrụ na ọgba mma adịrị egbu egbe ọ na mma nwa dị agwụ eribe dị ma aba na aka ọhụrụ Eze ọma mbem na taba, na taba.